eze bụ ife anyị ji ata ebe nke dị ụkwụ dị anyị ọnụ anyị ji ata ife eze bụ onye achị obodo okorobịa bụ nwoke nwee ume ndị be anyị nnụanụ daalụnụ ka ụnụ si pụhakwa na izu ndị ka anyị fụ ka anyị si ezu ka anyị si ekwu na ya n'ọnụ ga ife a nọ bụ nkọwa asụsụ igbo nkọwa mkpụrụ okwu igbo na ọnụ igbo ya ka anyị nọ na izizi ya ka anyị mee na nke gani ya ka anyị kọkwa eme na izu nị ka anyị wee kọwaha okwu ya ezu anyị ekwu okwu Ee, so ka anyị jezie na bọọdụ anyị ka anyị fụ ka anyị si ka o si dakpụ abịa Aha, dịka ka anyị si anyị si kwu na ife e nwe n'izu nị bụ mkpụrụ okwu mkpụrụ okwu na nkọwa n'ọnụ igbo nke abụọ mana nke gani na emebe nke izizi ọnwa bụ nke abụọ ka anyị gama n'ihu n'ime nkọwa okwu ife dịka nke anyị febeni bụ onyinye onyinye bụ ife ofe ife eji ife e nye gị na na emekwụ na ụgwọ nke ọzọ bụ ngọzi ngọzi bụ ife wa ji chọọ ya mma oge oge bụ ntaba anya bụ ntaba anya be anwụ dị n'enu ntaba anya bụ be anwụ dị n'enu ya ka akpọ oge ife si na ofu afịa ruo afịa ọzọ bụ izu si na ofu afịa ruo afịa ọzọ ka akpọ izu nke ọzọ bụ izu nke ọzọ bụ mgbakọ ma ndị mmadụ ya bụ izu ee ife ndụdụ ife ndụdụ ya ka ya kpọọ ogwu ogwu oke nwa nwoke nwoke ọkụ- ọkụkụ nwoke ọkụkụ ya bụ ọkpa nwoke ọkụkụ ya bụ ọkpa nwoke ọkụkụ bụ ọkpa ee okpogho bụ nwa enwe nna a mụ ya bụ okpogho ee obele bụ nwata nta nwata nta bụ obele ee efe ife anyị ji ekpuchi ahụ nke ọzọ bụ efele efele bụ ụgbọ anyị ji etinye nni nke ọzọ bụ ee ụdị nnụnụ efe n'enu ya ka anyị akpọ egbe egbe bụ ofu n'ime ụdị nnụnụ efe na enu ee nke ọzọ bụ ife anyị ji akwa efe ya bụ akwa akwa ya bụ ife anyị ji akwa efe then ife anyị ji ife anyị na-alahụ n'enu n'enu ya bụ akwa ị mara nke ọzọ bụ akwa akwa bụ efe akwa nke ya alahụ enu ọ sị na ife ọkụkụ yi o ji amụ nwa ya bụ akwa akwa bụ nke ọzọ ị fụ na wa ncha nwe ofu spelling ya mana a bịa kpọ wa ọfụma ka o kewapụ ha ee nke ọzọ bụ ntụtụ igwe anyị ji akwa akwa ka ọ bụ alọgbe alọgbe bụ ntụtụ anyị ji akwa akpa hmm? mkpata ahụ anyị ji azọ ije ka anyị akpọ ụkwụ mkpata ahụ anyị ji azọ ije ka anyị akpọ ụkwụ anya bụ mkpata ahụ anyị ji azọ afụ ụzọ hmm. afọ bụkwa mkpata ahụ anyị eritinye nri hmm. nke ọzọ ife anyị ji eritinye ife anyị eritinye n'afọ ya ka a akpọ nri nri bụ ife anyị eritinye afọ onye egbu ji ya ka a akpọ di ji di ji ee dike anụ n'ọfịa bụ awọrọ awọrọ bụ dike anụ n'ọfịa nke ọzọ bụ uchichi uchichi bụ oge anyị ji arahụ ụra oge ụra ka ha akpọ uchichi Mhm. nke ụbọsị ofufe chukwu ya ka akpọ ụka ụbọsị ụka ee mbọsị afịa ka anyị akpọ mbọsị afọ bụ mbọsị afịa eke bụzịkwa mbọsị afịa iche orie bụ mbọsị afịa iche nkwọ bụ mbọsị afịa iche hmm? obodo bụ ebe mmadụ bi nsị bụ nri anyị ri nyụpụ ha nri anyị ri bịa nyụpụ ha ya bụ nsị ọpịa bụ ngwa ọrụ anyị ji egbu osisi ngwa ọrụ anyị ji egbu osisi ya bụ ọpịa hmm? ee nke ọzọ bụ ukpe igwe na-enwu na uchichi ya bụ ọnwa ukpe igwe na-enwu na uchichi ya bụ ọnwa nke ọzọ bụ ego ego bụ ife akụ anyị anarị i- anara onye ọzọ iji wee nara onye ọzọ ife ife akụ anyị ji anarị onye ọzọ ife ya bụ inye nke a were nke a ya bụ ego medium of exchange idumuogo bụ ndị bi na ugbo ee dibịa onye na-azọ ndị ọrịa onye na-azọ ndị ọrịa ya ka akpọ dibịa ọmụ bụ eze nwanyị ọmụ bụ di olinzele ya ka ha akpọ ọkpara di olinzele ya ka akpọ ọkpara mmiri bụ ife anyị ala ala Mm, apịtị bụ aja mmiri na-enutu mmadụ na enutu mmadụ aja mmiri enutu mmadụ ya ka anyị akpọ apịtị Mm? nke ọzọ bụ owu eriri anyị ji akwa akwa eriri anyị ji akwa akwa ka anyị akpọ owu nke ọzọ bụ ịkpụ ịkpụkọma ife ka o sie ike ya bụ ọkpụkpụ ịkpụkọma ife ka o sie ike nke ọzọ bụ aka mkpata ahụ anyị ji ejido ife nke ọzọ bụ ife ndị mmadụ ji akpọnyere ya bụ afa ife ndị mmadụ ji akpọnyere ya bụ afa nke ọzọ bụ ada nwa okpoho izizi ya bụ ada ee nke ọzọ bụ nlọ ife ndị ị fụ na ime ụla ya bụ nlọ nke ọzọ bụ akpa akpa bụ ife ndị okpoho wa ji akpọnyere akpọnye akpọnye ife akpọnye ife mi ndọ- eh, ndị okpoho wa- eh, ife ndị okpoho wa ji ekponye ife ya ka anyị akpọ akpa Eh, anyị kwu na anyị amara ike kwusi i- on- ọnụ nch- kọwasị ife ncha rị ọnụ igbo Eh, we cannot exhaust all the vocabulary of the igbo language we build it daily as we encounter new words so ka iwe ka anyị wee mụ ha ọnụ na isi nne ife anyị nwe ime na na be anyị ya agụ baịbụl igbo baịbụl igbo dị mkpa ị we kwuzi ọnụ igbo dee na agụsịkwa nọvel ụfọdụ ndị igbo de bịa ya mụ ha befu maka awa ụwa ụfọdụ wee wee ọnụ igbo atụtụ isi atụtụ n'ime wee akọwazi ya onwe ya anya nke ọzọkwa bụ na o nwe nọvel ndị wa ji ọnụ igbo de ị gụsịkwa ndị nị ọ nyere ya aka na ịwa improve ya ya word power Mm? ee ụmụ anyị ka anyị sụzụkwa anụ na oyibo we have been going as we started today we started on uh, uh, uh, uh, vocabulary part 2 vocabulary part 2 mkpụrụ okwu na nkọwa na ọnụ igbo ime ka anyị si from there we read about onyinye which is uh, uh, ife ofe something gift we have ngozi ife wa ji me- eh, chọọ ya mma something they use in be- making you beautiful we have eh, oge eh, eh, we have eh, oge ntaba anya oge is time oge is time Eh, anyị wee anyị nwee izu nwee izu izu mgbakọma ụmụ ndị mmadụ bụ izu then izu bụ from one market day to the other izu is meeting izu is meeting then we have uh, ogwu as uh, something you use to that's tongue ogwu ife ndụdụ something they use to pierce something ogwu then uh, we have uh, ọkpa

Akwa is a cloth. We have akwa. Akwa is a bed. We have uh, akwa. Akwa is egg. All these ones we have learned today. We have ntụtụ. Eh, ntụtụ is a eh, pin for sewing cloth. We have alogbe. Alogbe is the bigger one that you use in sewing bag. We have uh, ụkwụ, which is leg. We have uh, anya, mkpata ahụ, wa ji afụ ụzọ. That is eye. Anya is eye. Afọ is your belly or stomach.

who, whom you know will be able to benefit from it because the more the merrier. You cannot speak a language alone. You have to speak it with some other persons. I hope this will go a long way in building our Igbo language. Eh, ndị anyị agwazi ụnụ ka e si esi e, e, e, edohu mkpụrụ okwu Igbo etie oyibo ya bụ ikwugharị okwu- mkpụrụ okwu Igbo iti oyibo translation ya ka anyị ka eme na izu jenere ee eh, ndị be anyị daalụnụ shinne onye na nke na nke ọkpọkpanụ ka anyị jisikwa ike amụ ya bụ akwụkwọ daalụnụ shinne